Ndeewo! Anyị bịara n'ụlọakwụkwọ n'ụbọchị nke taata ịmata ka ụmụakwụkwọ si madebe ọnụọgụgụ Igbo. Ngwa sonyere anyị ka anyị gaa n'ime ime ụlọakwụkwọ wee mara ka ha si madebe ya bụ ọnụọgụgụ. Ngwa ka anyị gaa. Nne ndeewo! Ndeewo!
Biko ọ bụrụ na mmadụ abịakwute gị sị gị kedụ ihe bụ 55,000 n'Igbo, kedụ ihe ọ bụ? puku narị naira iri ise na ise o nwetakwara ya mmadụ bịakwanụ sị gị 105,000 kedu ihe ọ bụ n'Igbo
bombastic side eye
105,000 pụtara narị puku na ise narị puku na ise otu narị puku na ise ị nwere ike ikwu narị puku na ise maọbụ ị kwuo otu narị puku na ise ọ dị mma ọ bụkwanụ na mmadụ sị gị 230,000 kedu ihe ọ pụtara n'Igbo okay
narị puku naira abụọ na ise
220,000 naira abụọ na iri abụọ ọ dị mma o nwetara nke a mmadụ sịkwanụ gị 2 billion na bilibili kedu ihe ọ bụ billion bụ asụsụ ndị China ọ bụghị asụsụ ndị Igbo okay njeri ijeri naira ijeri ị sị m na ọ bụ asụsụ ndị Igbo njeri naira
ọ dị mma ihe billion bụ bụ ijeri naira ọ bụ na ị maghị ya mara ya taata achọrọ m ịjụ gị ajụjụ gbasara ọnụọgụgụ ka m mara ka i si madebe ọnụọgụgụ Igbo ị dị njikere
ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ asị gị 5000 kedu ihe ọ pụtara n'Igbo puku ise
o nwetara ya mmadụ sịkwanụ gị 1 million kedu ihe ọ bụ
ị gatagokwa aka o otu nde otu nde
o nwetara ya ọ dị mma mmadụ sịkwanụ gị 2 billion kedu ihe ọ bụ
amazịghị m nke a dị anyị
ịmaazị nke bụ 2 billion onye nkụzi m kụzidebe na 1 million 50,000 kedu ihe ọ bụ
50,000 bụ puku iri ise
o nwetara ya mana ọ gara ike eke o nwetara ya aka ma ngwa daalụ nne ndewo ndewo achọrọ m ịjụ gị ajụjụ gbasara ọnụọgụgụ gị bụ ka m mara ka i si madebe ọnụọgụgụ ị dị njikere ee ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ bịa ugbu a sị gị gịnị bụ 100,000 n'Igbo kedu ihe ị ga-agwa onye ahụ 100,000
otu narị puku
o nwetara ya otu narị puku ọ bụkwa na onye ahụ abịa sị gị na ebe ọ bụ na ị gwala ya na 100,000

otu ị na-echezikwa ihe ị zachagoro azacha o narị puku na iri amakwa m gị na-echegharị echegharị na o nwere ebe ọzọ i dowere ya n'azụ ụlọ ọ dị mma o nwetara ya ọ kwa na onye ahụ asị gị gịnị bụ 550,000 n'Igbo kedu ihe ọ bụ

puku narị ise na iri ise puku narị ise na iri ise ọ sịkwa na ọ chọrọ idetu ya n'akwụkwọ ka ọ na-echeta ihe ọ bụ puku narị ise na iri ise iri ise ọ dị mma ọ fọrọ otu ajụjụ ajụjụ ọzọ m ga-ajụ gị bụ ọ bụ na onye ọzọ agarụ ka onye na-efu ụzọ bịa sị gị na ya chọrọ ịzụta ihe mana ya amahụ asụ igbo ego ole ka ya nwere ike ịsị na 200 naira 200 naira bụ n'igbo
narị naira abụọ
o nwetere ya narị naira abụọ ọ bụrụ n'igbo mgbe gboo ha sị gị na ọ bụ akpa ego ọ dị mma i mere nke ọma ngwa daalụ ndewo ndewo biko ọ bụrụ na mmadụ agara bịakwute gị ugbu a sị gị na ọ chọrọ ịzụta ihe ma ọ maghị ka ọ ga-esi wee gwa onye ahụ n'Igbo site n'ego ole o ji dịka o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ ji ya dịka 500 naira kedu ihe ị ga-agwa onye ahụ na 500 naira bụ n'Igbo narị ise o nwetekwere ya narị naira ise ọ bụrụkwa na onye ahụ asị gị kedu maka 700
narị asaa
narị naira asaa ọ bụrụ na onye ọzọ efuo ụzọ bịakwute gị sị gị na gị nye ya ihe dịka 550,000 kedu ihe ị nwere ike ịgwa onye ahụ na ọ bụ n'Igbo 550,000 narị naira iri ise 550,000

ọkwa ị ghọtago ihe dị iche na ha n'abụọ ee ọzọ bụ ọ bụ na mmadụ asị gị na ọ chọrọ 1.5 million naira kedu ihe ọ bụ nde o- nde 1.5 million na em, narị ise
o nwetara ya otu nde na narị ise ndewo ngwa daalụ ndewo